Go mairte. An sprioc atá leis na cláir seo dá bhun scéal ná an pobal a chur ar an eolas faoi na deiseanna atá ar fáil sa Ghaeilge agus le hiarracht daoine a spreagadh le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chun gur féidir leo na deiseanna sin a thapú. Go dtí seo sa tsraith, tá mé féin agus mo chomhghleacaí Derek O'Brien i ndiaidh labhairt le daoine atá ag obair i bpostanna a bhfuil a bhéim ar an teanga scríofa agus ar chruinneas gramadaí agus tá súil againn go bhfuil éirithe linn léargas a thabhairt ar na deiseanna fosta atá ar fáil dóibh sin a bhfuil

agus tá mé anois ag feidhmiú mar Chomhordaitheoir Cáilíochta. So, bím fós ag déanamh beagán aistriúcháin is ag plé le téarmaíocht go pointe áirid, ach cuid de na cúraimí atá orm ná caighdeán na hoibre a phlé le na comhghleacaithe agus iarracht a dhéanamh cineál comhleanúnachas a chinntiú san obair ar fad mar, mar a shamhlófá, le foireann mhór mar atá go bhfuil muid ag iarraidh cineál na doiciméid ar fad a thabhairt go réir a chéile a mhéid is féidir agus b'fhéidir an rud is tábhachtaí ar fad ná comhairle agus cúnamh a thabhairt go na daoine eile ar an bhfoireann. Sea, agus bíonn daoine go minic den tuairim go gcaithfidh tú cúlra áirithe oideachais a bheith agat, caithfidh tú b'fhéidir máistreacht a bheith agat in sa Ghaeilge agus ah níl sé sin fíor, ehm, bíonn gach saghas cúlra i gceist i gcúrsaí aistriúcháin. Cén cúlra atá agat féin ó thaobh oideachais de? Bhuel, rinne mé féin BA in Ollscoil na hÉireann Gaillimh i nGaeilge agus Tíreolaíocht, lean mé ar aghaidh ansin agus rinne mé an mháistreacht ann. So rinne mé an mháistreacht le Gaeilge. Ansin chuaigh mé ar imirce chun na Gearmáine feadh dhá bhliain go leith, mm-hmm. agus d'éirigh liom ansin teastas sa nGearmáin nis a bhaint amach nuair a bhí mé ag obair in Ollscoil Wuppertal mar chúntóir acadúil ann. Agus th'éis thíocht dom anseo go Lucsamburg, d'éirigh liom DESS céim sa dlí a bhaint amach, nó máistreacht sa dlí, faoi chúram Ollscoil Nancy. So, cé gur thrí céim Ghaeilge a tháinig mise anseo, ar bhealach, is fíor dhuit go bhfuil daoine ann agus nach gá go mbeadh céim sa nGaeilge acu. ach ar ndóigh go mbeadh an cruinneas teanga acu agus cumas an aistritheora. Sea, agus eh, buntáiste a bhí ann ó do thaobh féin de, is cainteoir dúchais thú agus ansin rinne tú rinne tú bunchéim agus ansin máistreacht trí Ghaeilge ach an dóigh leat go bhfuil feabhas, bhfuil do Ghaeilge i bhfad níos fearr anois ná mar a bhí nó an raibh caighdeán ard agat i gcónaí? Bhuel, bhí an caighdeán labhartha ard i gcónaí, ar ndóigh, mar ba í, an Ghaeilge sa mbaile riamh againn, agus phioc mé suas Béarla agus mé i mo ghasúr óg. Ach go réir a chéile téann tú isteach ar ar théarmaí agus tá roinnt mhaith téarmaí agus nathanna cainte b'fhéidir nach n-úsáidfeadh duine sa ngnáthchaint atá ag teastáil ón aistritheoir. Tá saibhreas teanga agus forbairt teanga le fáil freisin as a bheith ag scríobh na teanga. Agus ins an ollscoil ba chúnamh mór é go mbeadh ar dhuine aistí a scríobh agus a bheith in ann na tuairimí a léiriú mar a déarfá i bhfoirm próis. Agus tá saothrú an phróis fíorthábhachtach. Mar nuair atáimid ag plé le téacsanna riaracháin, téacsanna reachtacha agus mar sin, tiocfaimid trasna ar abairtí fada a bhfuil clásálacha éagsúla sna habairtí agus dlúthbhaint ag na clásálacha seo ar fad le chéile agus go bhfuil sé tábhachtach le iomláine na teachtaireachta a thabhairt a bheith in ann déileáil leis na habairtí fada. Buntáiste eile a bhí ann ag an ollscoil nuair a bhí mé ag déanamh Gaeilge don chéim ná go mbíodh muid ag déanamh aistriúcháin freisin mar chuid de na ranganna teanga, so bhíodh aistí le scríobh seachtain amháin agus aistriúchán le déanamh an tseachtain eile agus an uair sin bhí aiseolas le fáil i gcónaí ar an obair, ar an obair aistriúcháin a bhí muid a dhéanamh. So, so tá, foghlaim le déanamh ag duine i gcónaí agus trí théacsanna a léamh agus trí théacsanna a scríobh agus nuair a chaitheas tú mar a déarfá coincheap a léiriú sa teanga ar bhealach atá iontach soiléir tiocfaidh tú trasna ar na téarmaí seo a bheidh ag teastáil uait ó lá go lá agus cleachtadh trína dhéanamh cuid mhór de

Ach ní bheidh tú i do mháistir ar an gceird mura mbeidh taithí agat agus go gcuirfidh tú an cheird sin in úsáid go rialta. Tá daoine ann a bhfuil luí níos mó acu le ceird ná daoine eile. Ní chiallaíonn sé sin gur féidir aon duine a choinneáil amach ón gceird a dhéanamh ach go mb'fhéidir go mbeadh níos mó oibre le déanamh ag daoine le máistreacht a fháil ar an gceird. Agus ar nós ceird ar bith tá an oiliúint, an scil a fhoghlaim, ansin an scil a chleachtadh agus ansin tá sé tábhachtach breithiúnas a fháil ar chomh maith agus atá tú ag obair sa gceird agus ansin forbairt a dhéanamh ar do scil bunaithe ar an mbreithiúnas nó mar a déarfadh muid an t-aiseolas cuiditheach a gheofadh tú ó dhaoine eile. So is próiseas a leanann ar aghaidh i gcónaí. Ní thagann deireadh go deo le foghlaim ceirde agus mar a deirim, táimse trí bliana déag anseo i Lucsamburg. Chaith mé sé bliana roimhe sin ag obair mar aistritheoir san earnáil phríobháideach agus ba thús maith é sin dhom, caithfidh mé a rá. Bhí mé ag obair le Europus, mar a tharlaíonn Sea, agus bhí mé ag obair in oifig san áit a raibh aiseolas le fáil i gcónaí, daoine ag breathnú ar mo chuid oibre agus muid ag plé rudaí duine le duine seachas a bheith ag obair ar doiciméad le rian athraithe air. Agus fós féin, théis, déarfaidh muid, fiche bliain ag plé leis an gceird seo, tá mé fós ag foghlaim. agus uh, tá rudaí nua, déarfaidh mé, bím ag breathnú ar rudaí ar bhealach nua i gcónaí agus ag iarraidh cor beag a chur ins an stíl atá in úsáid a'm go dtí seo. Tuigim. Bhuel, beidh daoine a' breathnú ar seo agus beidh siad a' rá leo fhéin, tá, tá iarchéim déanta agam anois agus cad is féidir liom a dhéanamh, tá mé ag iarraidh cur le mo chuid scileanna teanga. Bhuel, aon mholtaí agat fhéin don té a bheadh ag iarraidh caighdeán níos fearr a bhaint amach ó thaobh na Gaeilge scríofa de? Ó thaobh na Gaeilge scríofa, í a scríobh. Agus aiseolas a fháil más féidir. Anois tá deiseanna ar fáil ins na hinstitiúidí Eorpacha ar fad, ní amháin anseo i Lucsamburg ach na cinn atá sa mBruiséil. Seal freisin an Coimisiún agus an Chomhairle le sealanna oiliúna a dhéanamh agus anseo sa bParlaimint tá an tréimhse oscailte faoi láthair gon seal oiliúna cúig mhí ó thús mhí Mhárta. So tá cúpla lá fágtha go dtí deireadh na míosa le hiarratas a chur isteach ansin. Ach faoi dhó sa mbliain a bhíonn na hiarratais ann. Anois, níl an t-airgead iontach le bheith ag obair mar oiliúnaí. Ag an am céanna, tá íocaíocht ann, tá liúntas le fáil. So, sin bealach amháin le deis a fháil ar thíocht isteach, cleachtáil ar an obair agus aiseolas a fháil agus cúnamh a fháil leis an obair. gcuid an t-am ar fad. Sure. D'fhéadfadh duine freisin oibriú gona comhlachtaí aistriúcháin san earnáil phríobháideach in Éirinn agus más féidir leo beagán oibre a dhéanamh ansin agus treoir a fháil ón earnáil phríobháideach, tá sé sin fíor áisiúil freisin agus cuirfidh sé ar an mbealach ceart iad. Ach tá duine in ann obair a dhéanamh as a stuaim féin. Agus bhí mé ag cuimhniú. go bhféadfadh duine, abair, b'fhéidir, alt a thógáil eagarfhocal as nuachtán nó ceann de na colúin tuairimíochta, téacs a phiocadh atá cineáilín casta, gan an téacs a bheith ró-éasca, agus é sin a aistriú, déarfaimid, trí chéad focal, agus go leagfadh duine amach dhóibh féin, b'fhéidir, dhá uair an chloig a chaitheamh dhá aistriú sin. An méid a bheadh aistrithe acu, dhá uair an chloig, aistriú téacs a leagan uathu, thíocht ar ais dhá lá ina dhiaidh agus breathnú arís ar an téacs, agus athstruchtúrú athscríobh a dhéanamh ar an téacs Gaeilge gan comparáid a dhéanamh leis an mbuntéacs. Agus ansin, nuair a bheidís sásta leis an leagan a bhí scríofa acu, duine eicínt a fháil, saineolaí teanga, comhghleacaí, duine eicínt a bhfuil aithne mhaith acu air agus a bhfuil Gaeilge mhaith acu, le breathnú ar an téacs aistrithe. Ní gá fiú an comparáid a dhéanamh leis an mbuntéacs ag an tráth seo, ach díreach breathnú ar an téacs go bhfeicfí céard iad na moltaí a dhéanamh, cén áit a bhfuil an fhorbairt le déanamh. Agus abair má tá deacracht, déarfaimid, le clásál coibhneasta, atá casta do chuile dhuine ar bhealach, go suídís síos, go n-osclóidís an Caighdeán Oifigiúil, go bhfeicfidís na rialachaí, go léifidís na rialachaí agus go bhfoghlaimeoidís é, agus díriú ar phointe amháin ag an am, agus é sin a dhéanamh go rialta, dhá bhféadfadh duine é a dhéanamh uair sa tseachtain, iontach, ar a laghad uair sa mí, ach a thíocht isteach i gcóras cleachtaidh agus é a dhéanamh go rialta, agus an aidhm a bheadh ann faoi dheireadh ná na trí chéad focal sin a aistriú taobh istigh de uair an chloig, an t-aistriúchán, an t-athléamh, an t-athstruchtúrú, an féin-eagarthóireacht a bheith déanta taobh istigh de uair an chloig agus an uair sin tá éacht déanta ag duine. Sea, sin comhairle den chéad scoth anois agus gan amhras tá téacsanna, tá suíomhanna gréasáin ar fáil agus tá téacs le fáil i mBéarla agus i nGaeilge agus abair, toisc go bhfuil sé sin fíor i gcás an Choimisiúin Eorpaigh, b'fhéidir go bhfuil sé, fíor i gcás na Parlaiminte chomh maith go mbíonn téacs i mBéarla agus ansin go mbíonn leagan Gaeilge le fáil áit éigin ar an suíomh so is fiú go mór b'fhéidir téacs mar sin a aistriú chomh maith. Is fiú go mór é sin. Tá ar shuíomh idirlín na Parlaiminte tá na bileoga eolais faoi an Pharlaimint féin agus, nó faoin Aontas Eorpach agus na rialachaí ar fad a bhaineann leis an Aontas Eorpach agus chuala mise an chéad lá a tháinig mé anseo go raibh sé sin leagtha amach go maith ag an bParlaimint lena mhíniú cén chaoi a n-oibríonn an tAontas. Ach chomh maith leis sin tá cúpla suíomh eile, Áine, atá tosaithe le gairid le cúpla bliain anuas. Ceann amháin, tá na blúiríní nuachta. Blúiríní nuachta a dhéanann na haistritheoirí anseo, a chuirtear amach i nGaeilge, agus tá an nuacht céanna le fáil i gceithre theanga fichead sna teangacha eile ar fad. Anois, tá sé sin ar an gcloschainéal atá againn. Agus do dhaoine atá ag foghlaim teangacha eile, tá sé aos, tá sé spéisiúil éisteacht leis sin, b'fhéidir an tríú teanga, an ceathrú teanga atá acu, agus comparáid a dhéanamh leis an gcaoi a bhfuil sé sin curtha i láthair i nGaeilge. Tá suíomh eile ann na nithe a dhéanann an Eoraip dhom. agus go bunúsach séard atá ansin ná iarracht a dhéanamh a mhíniú don phobal céard atá déanta ag an bParlaimint, céard atá curtha i gcrích ag an bParlaimint le fada seo sna réimsí éagsúla ar fad. Agus arís, tá Béarla agus Gaeilge ansin. So leis an dá shuíomh sin tá muid ag caint b'fhéidir ar réim níos ísle ar leibhéal, leibhéal an chomhrá. B'fhéidir beagán níos airde ná leibhéal an chomhrá mar go mbeidh téarmaí ann i gcónaí, caithfimid glacadh leis sin, ach níl an réim chomh hard agus a bheadh i ndoiciméid eile, agus ar ndóigh aon cheann de na doiciméid reachtacha san áit a bhfuil an téacs struchtúrtha mar a thugaimis air, stíl a leanann struchtúr ar leith agus, rud nach mbeadh i scrúduithe go hiondúil ach ag an am céanna, scil í a chaithfeas na haistritheoirí a fhorbairt má thiocfaidh siad ag obair linn. Is deis é sin le breathnú ar an chaoi a ndéileáiltear agus a láimhseáiltear abairtí fada agus clásálacha casta agus is cleachtadh maith é sin freisin. Agus, ar ndóigh, ní hiad doiciméid na Parlaiminte amháin, tá siad ag na hinstitiúidí eile freisin ach, fógróidh muid ár gcuid oibre féin ar a n-ionsmuid leis ar. Sin, sin comhairle an-mhaith ar fad. Luaigh tú ansin níos luaithe na tréimhsí oiliúna, na hintéirneachtaí agus cén, cén, cén lá go díreach a bheas an spriocdháta sin ann? An lá deiridh den mhí, fan go mbreathnóidh mé ar an bhféilire anois, so sin an tríochú lá Dé Luain seo chugainn. Dé Luain seo chugainn. Agus cén fhad, cén fhad a mhaireann, cén fhad a mhaireann na tréimhsí sin? Cúig mhí atá anois ann. Roimhe seo is trí mhí a bhí ann agus chuirfí fad trí mhí eile leis ach tá muid athraithe anois le bliain anuas go tréimhse chúig mhí. So nuair a thagann duine beidh siad ann cúig mhí. So cúig mhí ón Márta. agus ansin tosaíonn an tréimhse eile i mí Deireadh Fómhair. Sure. So, go hiondúil, b'fhéidir sé mhí roimh an am go gcaithfear an t-iarratas a dhéanamh. So, tá pleanáil roimh ré i gceist leis seo. Agus dúirt tú go bhfuil an íocaíocht, nach bhfuil an íocaíocht rófhial. Ag an am chéanna, b'fhiú do dhuine, dá mbeadh duine ábalta ar chor ar bith, maireachtáil ar an airgead sin ar feadh cúig mhí mar bhonn, is dóigh, tá an taithí millteanach luachmhar ar fad. Tá sé fíorluachmhar. Cuirim ar an gcaoi seo, tá fiche ceathair aonad teanga anseo i Lucsamburg, an pharlaimint, agus tagann beirt nó triúr ag chuile aonad teanga chuile bhliain agus maireann siad. Tá siad in ann maireachtáil ar an airgead sin agus, mar a déarfá, níl mé ag rá go mbeidh saothrú mór as an liúntas, ach tá sé sách maith le go féidir le duine lóistín a fháil agus, mar a déarfá, na chúig mhí a chaitheamh ar a gcompord go pointe áirid agus cineál an fhoghlaim agus an oiliúint a fháil. Tá. Bhuel, tá tú féin ar deiseanna duit anseo ar Facebook Live agus is mise Éamonn Ó Dónaill agus tá mé ag labhairt anseo le Labhrás Ó Finneadha, aistritheoir agus comhordaitheoir cáilíochta in Aonad na Gaeilge in Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin

an cheist a chlóscríobh sa bhosca ar an leathanach seo agus déanfaimid iarracht ceist ar bith a bheas agaibh a fhreagairt roimh dheireadh an agallaimh. Chomh maith leis sin, chuir Labhrás cúpla nasc chugam maidir, go háirithe ceann maidir leis na hintéirneachtaí sin agus cuirfimid sin ar an leathanach seo chomh maith ar ball beag. Agus a Labhráis, Bíonn daoine go minic den tuairim go bhfuil obair an aistritheora, go háirithe an té a bhíonn ag plé le reachtaíocht, go bhfuil an obair sin leadránach. Ach ní le haistriúchán, ní le reachtaíocht amháin a bhíonn aistritheoirí na Parlaiminte ag plé de réir mar thuigim. Ní hea, bhuel, bíonn reachtaíocht i gcónaí ina chroíchuid den obair. agus an áit a mbíonn muid ag déanamh leasuithe ar na tograí a thagann ón gCoimisiún. Ach ansin tá obair ann, a dtabharfadh mise obair leathreachtach air atá cineál cosúil go leor leis an reachtaíocht agus a bhfuil baint aige leis an reachtaíocht ach b'fhéidir go bhfuil mórán den stíl riaracháin i gceist leis. Mar shampla, tairiscintí i gcomhair rúin nuair a tá na feisirí ag iarraidh ar an bParlaimint gníomh eicínt a dhéanamh. So beidh méid áirid de na téarmaí ag teacht isteach ach beidh an téacs b'fhéidir beagáinín níos scaoilte. Ar an gcaoi chéanna níl muid á dhéanamh seo fós nó go mbeidh aonad iomlán ann ach tá tuarascálacha féintionscnaimh ann san áit a n-iarrann an Pharlaimint ar an gCoimisiún dlí a thabhairt isteach i réimse eicínt eile a bhfuil siad ag, a bhfuil spéis acu ann, agus bíonn an t-ábhar sin níos spéisiúla mar baineann sé le ceisteanna níos leithne. Oibrímid freisin ar óráidí an Uachtaráin agus ceisteanna parlaiminteacha, na ceisteanna a chuireann na feisirí ar na hinstitiúidí eile, agus de ghnáth ansin tá an téacs sin níos ginearálta ar bhealach. agus ag ísliú ansin go dtí leibhéal an chomhrá, más maith leat. Tá, mar a luaigh mé ar ball, an closchainéal againn a gcuireann muid na blúiríní nuachta seo amach gach lá, agus an suíomh idirlín seo atá curtha le chéile na nithe a dhéanann an Pharlaimint dhom, ina ndearna muid iarracht cineál an réim a choinneáil ar an leibhéal is mó a mbeadh rochtain ag an gcuid is mó den phobal air. Tuigim. Tá cúpla tionscadal eile déanta ag an bParlaimint in imeacht na mblianta. Tá Áras Stair na hEorpa, ar músaem atá ann sa mBruiséil in aice le foirgneamh na Parlaiminte, a chuireann síos ar stair na hEorpa b'fhéidir le le 100 bliain anuas. Tá sé sin ar fad aistrithe go Gaeilge agus is féidir le duine a thugann cuairt air sin an téacs a fheiceáil ar táibléad agus éisteacht leis an téacs dhá léamh ins na cluasáin freisin agus bhí mé ansin anois le gairid agus tá an-jab déanta dhó sin. Agus chomh maith leis sin tá an Parlamentarium, ag foirgneamh na Parlaiminte sa mBruiséil freisin, an tIonad Cuairteoireachta, agus tá riar mhaith eolais ansin. Agus nuair a bhí muid ag obair ar na téacsanna sin, agus beidh muid ag obair ar leaganacha nua de na téacsanna sin de réir mar a bheas forbairt á dhéanamh ar an ábhar, bhí muid i gcónaí ag iarraidh díriú isteach ar leibhéal teanga. Bhí muid á gcur féin sa. gcás go dtiocfadh grúpa gasúr scoile isteach in éineacht leis an múinteoir, go mbeidís in ann an téacs a thuiscint go héasca. So tá an réimse iomlán ann ó bheith ag díriú ar sainghrúpa léitheoireachta, más maith leat, go dtí ansin an téacs a chaitheas a bheith ag feiliúint do na saineolaithe seo, na dlíodóirí a chaitheas breathnú ar céard go díreach atá dhá rá ins an bpíosa reachtaíochta seo. Sea. Tá sin an-spéisiúil anois go bhfuil an réimse sin i gceist agus réimeanna éagsúla. Agus nuair a bhíonn daoine fostaithe ansin sa Pharlaimint, cad iad na deiseanna oiliúna a bhíonn acu agus iad i mbun oibre ansin? Bhuel, ceann de na deiseanna eile inar bhain mé féin leas as faoi dhó go dtí seo ná teanga nua a fhoghlaim. Cé go ndearna mé Fraincis ag scoil, lig mé i léig í nuair a thosaigh mé ag foghlaim Gearmáinise nuair a bhí mé i mo chónaí sa nGearmáin. So tháinig mé ar ais, d'fhoghlaim mé Fraincis, chuaigh mé ag athfhoghlaim na Fraincise anseo. Tá mé críochnaithe leis an bhFraincis agus tá mé beagnach críochnaithe leis an Spáinnis chomh maith. So tá an deis i gcónaí ag na haistritheoirí teanga nua a fhoghlaim. Chomh maith leis sin tá cúrsaí oiliúna éagsúla ann, cúrsaí ríomhaireachta, feidhmchláir éagsúla agus na rudaí ar fad a bhaineann leis an obair féin, na feidhmchláir ríomhaireachta a bhaineanns leis an obair. Tá cúrsaí eile ann a bhaineanns le cineál ag obair i bhfoireann agus gnáthfhorbairt ghairmiúil mar a mbeadh muid ag súil leis in aon réimse gairmiúil agus so tá na deiseanna, na cúrsaí éagsúla seo ar fad ar fáil a bhféadfaidh duine cineál cur isteach air agus na cúrsaí a thaitníonn leob a phiocadh agus cineál forbairt ghairmiúil a dhéanamh agus Ní hé go mbeidh duine sáinnithe i gcónaí istigh san oifig agus ina shuí os comhair a ríomhaire agus gan deis a bheith ann forbairt phearsanta agus forbairt ghairmiúil a dhéanamh agus tá cúrsaí ann lena aghaidh sin. Go breá. Agus bhfuil tusa breá sásta leis an gcaighdeán atá agat, an cineál saoil atá agat ansin i Lucsamburg? Ó, tá mise fíorshásta go deo leis. Ní duine mé a raibh an iomarca tóir a'm ar bhailte móra ariamh agus nuair a fhiafraíonns daoine dhom céard leis atá Lucsamburg cosúil déarfainn, bhuel, Lucsamburg mar a bheadh Gaillimh má chuireann tú i gcomparáid le Bleá Cliath. So, tá gach 'ach rud ann, más drámaí, scannáin, ceol, goil amach san oíche agus tá gach rud ann a gheofá i mbaile mór ar bith. Ag an am céanna, níl an, níl sé chomh mór ná níl na foirgnimh chomh hard ann agus níl sé chomh cineál chomh gnóthach b'fhéidir, agus a bheadh i mbailte móra eile. Sílim go raibh mé ag léamh alt ansin tamall ó shoin a bhí ag rá go b'é Lucsamburg an baile is sábháilte ar domhan, nó an chathair is sábháilte ar domhan. Anois, ceart go leor, níl mé ag rá nach dtarlódh rudaí beaga anseo is ansiúd agus go gcaithfeadh duine b'fhéidir a bheith airdeallach ar an timpeallacht aon uair a bhíonn siad ag imeacht san oíche ach is deas rud a chloisteáil go bhfuil cineál tú in áit agus go mbíonn an cháil sin ar an mbaile. Mar a tharlaíonn sé tá mise i mo chónaí amach as an mbaile mór tá mé i mo chónaí i sráidbhaile atá b'fhéidir leathuair an chloig ón obair agus sin rud eile a thaitníonn liom mar a déarfá teacht as an Spidéal agus tógadh i sráidbhaile mé féin so tá ar bhealach tá an deis agam filleadh ar mhodh maireachtála mo dhúchais mara bhfuil mé ar an bhfód dúchais ina dhiaidh sin féin. Agus is buntáiste eile a bhaineann le Lucsamburg ná, de réir mar a thuigim, tá an t-iompar poiblí saor in aisce anois, a' bhfuil? Nó a' bhfuil dul amú orm? Tá sé geallta don bhliain seo chugainn. So, de réir mar a thuigim, tiocfaidh sé i bhfeidhm an bhliain seo chugainn. Anois, do na daoine atá ag obair sa bParlaimint, bhuel, bhí socrú déanta le blianta leis an Stát go mbeadh an córas iompair cathrach taobh istigh den chathair saor in aisce dhúinn ar aon chuma. So bhí an Stát agus an Pharlaimint ag obair le chéile ar an, ar an leibheál sin. Ach tá sé geallta an bhliain seo chugainn agus, bhuel, ní féidir bheith cinnte faoi aon gheallúint pholaitiúil nó go dtarlóidh sé ach de réir chuile chosúlachta beidh sé saor in aisce. Ach fiú amháin mar a Tá sé faoi láthair. Tá tú in ann a dhul in áit ar bith sa tír ar dhá euro. Wow. Ticket single. Sin iontach. So, bhuel, ceart go leor níl Lucsamburg ach thart ar b'fhéidir chomh mór le Contae Ros Comáin, a dúradh liom uair éicint. Ach ag an am céanna, ar dhá euro, tá tú in ann a dhul in áit ar bith sa tír ar bus, nó traein agus mar sin. So, ní hé go raibh sé fíorchostasach ar an gcéad dul síos. Sin iontach ar fad. Agus an dóigh leat go mbeidh sibh féin, go mbeidh, beidh, go mbeidh deiseanna fostaíochta ar fáil sa Pharlaimint ansin i Lucsamburg sna blianta atá amach romhainn? Beidh. Faoi láthair tá cúigear aistritheoir déag againn agus cúigear cúntóirí. Anois, in aonad iomlán, nuair a deirim cúigear aistritheoir déag, móide, oifigeach cáilíochta agus ceann aonaid, In aonad iomlán is gnách go mbíonn isteach is amach le seisear fichead d'aistritheoirí ann agus naonúr cúntóirí. So, níl ann ach ag faire go bhfeicfimid cén uair a fhógrófar na poist agus cén chaoi a bhfógrófar iad agus na deiseanna a bheas ar fáil. So, ar bhealach tá méadú suntasach go leor le theacht amach anseo. Níl mé in ann a rá go díreach cén uair. Faoi láthair, is cúigear de na haistritheoirí atá buan agus ciallaíonn sé sin go mbeidh deiseanna ann do phostanna buana freisin amach anseo chomh maith le, is dóigh, má mhéadaíonn an fhoireann, sula mbeidh deis na postanna a líonadh go buan, go mbeidh deiseanna ann ar phostanna sealadacha freisin, ach níl na dátaí cruinn agam go cé nuair a tharlós aon mhéadú a d'fhéadfadh tarlú. Ach i ndáiríre, mar a dúirt muid sa gcomhrá seo cheana féin, tá buntáistí móra ag baint le post sealadach a fháil. Agus ansin an scrúdú mór deacair de chuid Epso a dhéanamh, i ndiaidh taithí a fháil, ins an earnáil. Sin bealach an-mhaith lena dhéanamh mar tá scrúduithe, na scrúduithe do na postanna buana a bhíonn ag Epso, tá na scrúduithe sin dúshlánach go maith. Tá, tá. Is dóigh go mbeadh, dá mbreathnódh duine air, tá na scrúduithe sin dírithe ar go mbeadh duine in ann a theacht isteach Tosaí ag obair as a stuaim féin, ar bheagán nó gan aon stiúir. Sea. Agus caithfidh na rialacha céanna a bheith ann go chuile dhuine. Anois, ceart go leor nuair a thosaíonns duine ag obair, faigheann siad chuile chúnamh agus chuile stiúir, ach tá na scrúduithe leagtha amach ar an gcaoi sin go mbeadh duine in ann tosaí ag obair ar a chonlán féin, dáiríre. Ach os ag caint ar Epso é, tá sé fíorthábhachtach smaoineamh freisin go bhfuil níos mó ná an scrúdú aistriúcháin ann. Agus tá an scrúdú aistriúcháin dúshlánach, níl ceist, níl dabht ar bith faoi sin, agus an córas marcála a bhíonns ann, tá mé ag ceapadh go bhfuil sé bunaithe ar chóras na Fraince, go gcailleann tú marcanna, méid áirid marcanna ar chuile bhotún agus. Bailíonn brobh beart, agus is mór an difríocht a dhéanfadh roinnt botúin bheaga agus arís seod an áit a dtagann cleachtadh ar aistriúchán a dhéanamh sciopthaí, a bheith in ann breathnú sa bhfoclóir sciopthaí agus cé go bhfuil deis ag duine an foclóir páipéir a bheith aige nó an foclóir a bheith aige ar an desk, má chaitheann tú an iomarca ama ag dul thríd an bhfoclóir, tá tú ag cailleadh ama. don aistriúchán freisin. So tá an bainistiú ama i gceist leis an scrúdú aistriúcháin. Tá an méid a bheas tú ag breathnú i bhfoclóirí ag dul difríocht a dhéanamh freisin. Tá an méid ama a bheas a'd le breathnú siar ar an aistriúchán, le athscríobh a dhéanamh ar an rud a bhí déanta agat. So tá go leor gnéithe go dtír sa cineál a gcaithfeadh duine neart cleachta a fháil air agus neart taithí a fháil air. Ach ansin tá na codanna eile de na scrúduithe ann. An réasúnaíocht bhriathartha, an réasúnaíocht uimhriúil agus mar sin tá mé ag ceapadh go bhfuil siad sin pléite go minic in áiteacha eile freisin. Ach arís tá sé fíorthábhachtach neart cleachta neart taithí a fháil air sin mar má thagann tú isteach ag Mara bhreathnaigh tú ar an matamaitic ó rinne tú an Ardteistiméireacht agus má tá sé b'fhéidir deich mbliana ó rinne tú an Ardteistiméireacht, ní bheidh gach rud úr in do chloigeann nuair a shuíos tú síos ag scrúdú. Agus mara bhfuil agat ach dhá nóiméad le chuile cheist. Tá sé tá sé dúshlánach. Tá sé dúshlánach. So gach gné den scrúdú a chleachtadh agus ullmhú lena aghaidh. Tá suíomh gréasáin ann sílim, níl 'fhios a'm cén suíomh é féin ach d'fhéadfadh daoine a lorg, atá fíorchuiditheach leis an ullmhú le haghaidh na gnéithe ginearálta déarfainn ins na scrúduithe buana seo. Sea, agus b'fhiú do dhaoine féachaint ar shuíomh Epso chomh maith chun níos mó eolais a fháil maidir leis an rud a bhíonn i gceist sna scrúduithe sin. Agus táimid beagnach ag deireadh an chláir seo ach abair go bhfuil duine éigin ag féachaint ar seo agus go bhfuil an duine sin ag cuimhniú ar chur isteach ar phost amach anseo i Lucsamburg sa Pharlaimint libh féin. Cad iad na buntáistí? Gan amhras tá an tuarastal Fíor mhaith. Ach cad iad na buntáistí eile, dar leatsa, a bhaineann le bheith ag obair ansin sa Pharlaimint i Lucsamburg? Buntáiste amháin a bhí a'msa riamh ná go bhfuil Fraincis agus Gearmáinis le cloisteáil go héasca agus má tá tú ag iarraidh taithí cleachtáil ar an dá theanga sin, ba mhinic a cheannaínn an nuachtán áitiúil agus bhínn á léamh agus Théinn ar aghaidh go dtí an chéad alt eile, bhínn leath bealaigh thríd nuair a thiúrfainn faoi deara, ó i ngeall tá mé théis athrach ó Fraincis go Gearmáinis i ngan fhios dom féin. So tá an dá theanga i láthair agus neart cleachta air sin. Mar a luaigh mé ar ball, mar chathair, tá sí fíorshábháilte. Um, aimsir go hálainn sa samhradh, cineál fuar sa ngeimhreadh, ach fiú amháin má tá an fuacht sa ngeimhreadh ann agus b'fhéidir go mbeadh sneachta ann coicís, trí seachtainí, mí, níl an ghoimh céanna ann agus a bheifeá in iarthar na hÉireann nuair atá an ghaoth ag teacht isteach agus nimh ins an ngaoth. So tá an aimsir níos deise ann agus is dóigh gur fiú amháin mara mbeadh duine ag iarraidh imeacht go buan as áit Is deas an rud cúpla bliain a chaitheamh imithe as an tír. Is cuimhin liom nuair a chuaigh mé féin gon Ghearmáin an chéad uair riamh 's nuair a chaith mé dhá bhliain go leith ann, is mór a d'fhoghlaim mé ó thaobh mo phearsantacht féin agus an chaoi le déileáil le daoine eile agus a bheith oscailte gon saol nuair a d'imigh mé as cultúr, ní mar go raibh sé cúng aigeanta ach cultúr cúng ina bhealach féin, nach raibh mórán éagsúlacht ann ón uair a bhí mé ag fás aníos, go ndeachaigh mé agus gur chaith mé seal in áit eile a raibh bealaí éagsúla ag daoine. teanga éagsúil, cultúr éagsúil, nósanna éagsúla agus freisin in ann a dhul i mbaile a bhí a raibh náisiúntachtaí éagsúla ann agus cleachtáil air sin agus eolas a chur ar na daoine sin. So ó thaobh seal a chaitheamh imithe ón mbaile, fíorthábhachtach agus ar ndóigh tá na buntáistí eile mar a luaigh muid, ag baint le bheith i do chónaí i Lucsamburg. Sea, agus mar a dúirt mé, tuarastal an-ard i gceist chomh maith agus ráta cánach breá íseal. So sin é, tá Dónall Ó Catháin tar éis a rá gur euro, EU training an suíomh a bhfuil eolas le fáil air maidir leis na tástálacha síciméadracha. Go breá. Sin iontach. So go raibh míle maith agat a Labhráis as bheith linn don eagrán seo do Deiseanna Duitse. Bhí an méid a bhí le rá agat spreagúil agus tá súil agam gur spreag sé daoine le go díreach b'fhéidir díriú isteach ar an Ghaeilge agus go mbeidh suim acu cur isteach ar phost sa Pharlaimint nó i gceann de na hinstitiúidí eile san am atá romhainn. So go raibh míle maith agat a Labhráis. Agus go raibh míle maith agat féin a Éamoinn as an deis a thabhairt dom an píosa cainte seo a dhéanamh. Iontach ar fad agus táimid tagtha go dtí deireadh an chláir agus go deimhin go dtí deireadh na sraithe. Tá sé gceist againn sraitheanna eile a dhéanamh san am atá romhainn agus coinnigh súil mar sin ar leathanach Facebook Ghaelchultúir agus ar Twitter agus Instagram agus déan cinnte nach gcaillfidh tú na cláracha atá dé a bheas á ndéanamh againn san am atá romhainn, agus tá go leor clár eile, tá 9 gcinn eile ar Facebook agus ar YouTube chomh maith. Ach sin é, cuirfidh mé na nascanna a chuir tú fhéin ar aghaidh, a Labhráis, cuirfimid iad sin ar Facebook chomh maith. Ach go dtí an chéad uair eile, slán tamall. Slán.